asị m ka m bịa kwuo ihe a maka ndị be anyị bụ ndị Igbo ndị be anyị bụ ndị Igbo number one thing e ji mara ndị Igbo bụ ndị Igbo na-akpọkewe onwe ha asị mana a bịa na Igbo niile ebe a sọtụrụ ị ghọtago anyị nwa bụ ndị Enugu steeti anyị ada akpọkewekwe mmadụ asị biko unu asịkwa na m na-ediskrimineti o nwe ihe m na-achọ itrace pụta ndị Igbo na-akpọkọwa onwe ha asị mana a bịa n'Enugu steeti ndị Enugu steeti na-akụkebe asịrị ihe e ji emara anyị bụ na anyị na-akpa asịrị asịrị ya ha dị erukebe anyị n'obi mana m na-ajụ ajụjụ sị oke ịkpọ asị a dị n'ala Igbo kere ebe o si oke ịkpọ asị a ị ga-afụ ndị Anambra ha asị gị na ị bụ nwa onye Igbo especially ma ọ bụrụ ọ bụrụ na ị bụ onye Ọnịcha asị gị ee na ị bụ nwa onye Igbo ee nka nka nka ha na-ese ijerujeta ị gafeta n'Owere a na-asị gị na ị wara anya na ndị Owere na ọ fa wara anya a na-asị gị na nka na-asị nka a na-akụ asịlị onye a kwuo nka asị gị ọ ndị Ebonyi na Ebonyi Abakaliki ha nkwanụ nke fama ndị Ebonyi nka a na-akọ na-akọ ị ghọtago all these things anyị nwa mere Enugu anyị sị na anyị nwa bụ ndị Enugu anyị bụ ndị wawa this and that ọgụ a ka anyị dọkidere kịta anyị ka na-adọ ọgụ a kịta anyị na-adọzi ọgụ a ihe o ji ka njọ bụ na anyị na-adọ ọgụ a personal ndị Igbo niile onye ọbụla pụta asị gị ee eh, Ebuka Obi sị Ebuka Obi asịrọ Ebuka Obi sị evangelist asị eh, ada ekwekwuzi akpọ evangelist ụmụ Igbo ana m asị unu biko hapụnụ jelọsị Igbo hapụnụ ọmịmị hapụnụ jelọsị na jelọsị egbugo anyị jelọsị egbugo anyị hapụrụnụ anyị Ebuka Obi hapụrụnụ ya anyị unu egbuna ya o si n'Imo pụta hapụrụnụ ya anyị bikonu na Lagos anyị ada ekwutọkwa ya na Lagos anyị na-epeti Ebuka Obi epeti a na-apa ya apa ihe ndị be anyị nọ na East ọ gịnị nụ ee ndị be anyị nọ na East ọ unu nwa na-eme ihe a ọ gịnị nụ gịnị unu niile ọ gịnị e si na Ebuka Obi agafee Chosen i ruo na East ndị East asị gị na Chosen abụrọkwa ezigbo ụka ndị ụka nchegharị nọ ebe ahụ asị gị na Chosen abụrọkwa ezigbo ụka na Chosen na nke a ndị ụka nchegharị nọ na East asị gị na ndị ụka nchegharị nọ na Lagos na ha abụrọkwa ndị ezigbo ụka nchegharị ọ gịnị na-eme unu ọ dị nke ihe a na-eme ọ wụ ndị ụka nchegharị ọ wụ ndị ndị a sị ụka nchegharị na-eme ihe a ee ndị dibịa pụtakwuo na-ekwukwazi maka ndị pastọ dibịa ọ gịnị nụ ndị dibịa ana m ajụ unu ọ gịnị nụ dibịa ndị ụmụ nwaanyị onye ọbụla ha chọọ ọnụ dibịa amazi ka o si ekwu okwu ị sị na ị bụ dibịa ị gaghị ekwu okwu ka nwaanyị dibịa asachie ọnụ na-akparị okenye ọ bụrụ na ụmụ unu ụmụ ụmụ unu na-ekiri vidiyo unu ha ga-asị unu mama na papa kiri ka unu si akparị ndị ndị okenye ndị tọrọ unu ọ na ọ dịrọ na nsọ ndị dibịa ọ dịrọ na omenanị ndị dibịa ndị mgbakapụta ndị onye nke nọkata ọ sị abụzi m eze nwaanyị ọ chịnye nkịrịnka akwa chịkwasị onwe ya chịpụta na Facebook na-akụ asịrị asịrị nke unu ọ na-ewezi m iwe ka asịrị nke ndị dibịa nwa aga m abịakwa ime unu deliverance m na-agwakwa unu eziokwu yes share nụ vidiyo m a ka ọ na-aga ka ndị igbo niile na-afụ ya nwaanyị Enugu steeti asị na m ga-eme unu deliverance biko ndị dibịa kwutọwanụ dibịa ndị otu unu ndị ụka nchegharị kwutọwanụ ndị nchegharị ibe unu biko unu ndị nke ndị amụma kwutọwanụ ndị nke unu biko kwa na m sị unu ka nye unu warning ndị pastọ ndị anụnwa ndị anụnwa nwetawegoro ezigbo ezigbo ego na-enwetasị ngalaba na Lagos a hapụrụnụ anyị fa hapụrụnụ anyị Lazarus ndị Chosen hapụrụ the pastọ hapụrụnụ anyị papa our papa Mike Okonkwo hapụrụnụ anyị hapụrụnụ anyị Ebuka Obi hapụrụnụ anyị nọnụ na East kpamanụ kpamanụ ihe ahụ unu na-akpa ebe ahụ anyị jerụbata na East anyị esokwa unu wee kwutọ ndị East anyị nwa ndị na-emekwa ọfụma na East ụka ndị nọ na East unu na-adọkasị ha unu adọkasịsịna ha na unu bụ ndị anya ụfụ unu bụ ndị anya ụfụ chegharịanụ chegharịanụ ka unu ọ ga-abụ ụmụ unu kirie vidio unu ha adị happy hei ndị Igbo tụfịakwa